Depuis 2017, an ni projet de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye solidarité solidarité in UNICEF de b'a financer wa UNICEF in fana minnu b'o financer n'o ye français députés ye o députés ninnu ani UNICEF ka délégation ka bɔ Bamakɔ Sikaso ka fara solidarité baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan ani académie directeur n'a ka mɔgɔw ani kapu mɔgɔw o de tun b'an fɛ yan ni baara ba min k'an ka mara kɔnɔna na n'o ye bɛsɛya ni jɛnɛya waleyaw ye n'o ye ka sato jɔ Kokele n'o ye ka pɔnpe di an ka ekɔliso dɔw la an tun bɛ yan bi waribɔbaaw nana u ɲɛ da o baara kan o nisɔndiya de tun b'an bolo bi vraiment bi kɔni an ye nimisi wasa belebele sɔrɔ ka kɔnbiyɛn an kɔni ye nimisi wasa sɔrɔ a la parce que baara o baara bɛ yen ni eh, tɛkiniki dɔ de b'a la k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen minnu ka baara don olu bɛn'a lajɛ k'a fɔ a ɲɛna a ma ɲɛ n'o tɛ anw yɛrɛ ɲɛ na a kun ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ bi a yera wari bɔbaaw nisɔndiyara baara kɛbaaw nisɔndiyara a dira anw ma kɛrɛbɛtɛ vraiment anw ye nimisi wasa sɔrɔ a la yanni nin ka na an tun bɛ gɛlɛya min na anw de b'a sidɔn jiko gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de tun bɛ yan mɛ ala barika la bi o gɛlɛya tɛ yen mɛ n'i ko gɛlɛya tɛ yen a minɛko ɲuman de don parce que an tɛ ala deli la tuguni n'an m'a minɛko ɲa ni fɛn ninnu tiɲɛna an bɛ segin gɛlɛya kelen an bɛ ala deli an kana segin o ma n bɛ weledaka min fɔ dɔrɔn o ye u ye u bɛna commission minnu sigi a la u ka baara in kɛ laadiriya la ka kɛ tilennenya la walasa baara in ka se ka mɛn si la. Laadiriya la an ye nimisiwasaba de sɔrɔ. ka d'a kan Kokele mɔgɔw bɔra ka an ka délégation kunbɛn kosɛbɛ délégation min tun don eh, parlementaire français de tun don minnu bɛ wari fɛnɛ di unicef france ma olu mali unicef fɛnɛ b'o bénéficier donc o de kɛra sababu ye olu tun b'a fɛ k'u ɲɛ da u ye wari di ka baara minnu kɛ nan'u ɲɛ da o de kan n'o ye sato u ye sato dɔ dilan ekɔliso la ka tila ka ɲɛgɛn dɔw jɔ ekɔliso la premier cycle ni second cycle la nin baara an ye baara min kɛ Kokele yan a ɲɔgɔn b'an bolo buguni mara tɔw fɛnɛ na kosɛbɛ mɛ an ye baara min kɛ Kokele yan Kokele dugukɔnɔna dɔrɔn tɛ mɛ Kokele dugu duuru de b'an bolo an bɛ ka baara in kɛ n'o ye ka pɔnpe dilan ka ɲɛgɛnw sen ekɔliso la mɛ buguni mara yɛrɛ b'an bolo i n'a fɔ wɔla komini n'o bɛ ka taa eh, kumantu kapu kɔnɔna la an bɛ ka nin baara fana kɛ yen mɛ an bɛ k'o kɛ dugu tan de kɔnɔ ekɔliso tan ni naani na an bɛ ka pɔnpe sigi a dugu ekɔliso bɛɛ la ka tila ka ɲɛgɛn dilan a ekɔliso bɛɛ la an ka danfara ye min ani poroze tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɛgɛn sen musomaninw ye an bɛ ɲɛgɛn sen cɛmaninw fana yaasa cɛmaninw ni musomaninw kana ɲagami ɲɔgɔn na ɲɛgɛn taali sen fɛ Eh, délai min tun bɛ anw ni unicef ong solidarité plurielle ni eh, unicef ni ɲɔgɔn cɛ o délai dafara donc n'a fɔra ko projet banna très généralement mɔgɔw hakilila k'a k'o ye fɛn bɛɛ bannen ye alors que nin ye baara kura de daminɛlen ye pompe ni château dira kɔkelemɔgɔw ma nka u ka kɔkele dugumɔgɔw kan k'a bila u kunna k'a fɔ ko château in bɛ se ka tiɲɛ n'a tiɲɛna kɔkelekaw de kan k'a lajɛ ka musaka dɔ bila kɛrɛfɛ waati walasa wagati ni wagati ka se ka château in dilan yasa a kana jɔ ni château in nana tiɲɛ ka jɔ ekɔlidenw tɛ ji ɲuman sɔrɔ k'a min alors que unicef siranyɔrɔba dɔ ye ekɔlidenw ka jiko sɔrɔli ye min fana ye ɲɛgɛn ta fanfɛla ye a ka di don nataw la ni ɲɛgɛn yɔrɔ min tiɲɛna dugumɔgɔw ka se ka ɲɛgɛn olu dilan e k'a lajɛ n'a fɔra ko ɲɛgɛn pɔrɔtu tiɲɛna ko dugumɔgɔw k'a fɔ ko aa ko dɛmɛbaga minnu ye an dɛmɛ ko ka pɔrɔtu dilanni bila k'olu kɔnɔ yarɔ o fana cɛ man ɲi dɛ an b'a ɲini kɔkele dugumɔgɔw fɛ ka daminɛ mairielakaw la ka na eh, CGS la ka na dugumɔgɔw la ka na jeunesse la ka na denbatɔnw yɛrɛ la u k'u jija ni minɛn minnu dilen filɛ u ma n'a tiɲɛna u ka se k'a labɛn o de b'a to a bɛ fɔ ko baara kuntaala jan n'a dan kɛra ko anw taara ko baara jɔra dɔrɔn o cɛ man ɲi dɛ pour que an k'a dɔn ko an ye baara ɲuman kɛ kɔkele yan nɔ fo an tagalen kɔfɛ baara ka continuer minɛn n'o ye château ye ani ɲɛgɛn ye k'a minɛ ka ɲɛ a kana tiɲɛ walasa denmisɛnninw ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ bari sanuya ni kalan de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ mana sanuya ɲuman sɔrɔ i bɛ se ka kalan ɲuman kɛ mais ni saniya tɛ yɔrɔ min na ni ji ɲuman tɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn denmisɛnnin ka se ka kalan ɲuman kɛ o yɔrɔ la donc o welelikan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin kɔkele dugumɔgɔw ma ka CGS AME ani dugu jeunesse u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yasa ka warinin dɔw bila kɛrɛfɛ wagati ni wagati ni pompe ni château tiɲɛna u k'a labɛn ni ɲɛgɛnw tiɲɛna u k'a labɛn yasa denmisɛnninw ka kalan ɲuman sɔrɔ ni n'i ye nin fɛn in lajɛ warilafɛnw don vraiment fɛn valeurma don k'a fɔ a dira aw ma donc il faut que aw ka dɔgɔ don a la cogo min na a kana se ka tiɲɛ donc an kɛlen don ka komite dɔ sigi sen kan pour que fɛn in gestion ko ɲuman na hali n'i bɛna ji dɔ ta i bɛ se ka somme hakɛya dɔ sara ka bila kɛsu la don dɔ natɔ la n'a tiɲɛna an ka se ka a laɲɛnamaya cogo min na an ka kalanko gɛlɛya dɔɔni tun bɛ k'a sababu kɛ jiko ye ne kɛlen ka ji sɔrɔ n yɛrɛ senkɔrɔ bi ekɔli camancɛ la vraiment dan tɛ ne ka nisɔndiya la bi denmisɛnnin jɛkulu dɔ b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko club d'hygiène san o san an b'olu renouveler donc olu renouveler kɔfɛ an bɛ formation k'u kun u ka formation kɔfɛ sisan an b'a essayer ka to k'u suivi olu de bɛ pompe in kɔrɔsi olu de bɛ worobinɛ in ko olu de bɛ ɲɛgɛn ninnu bɛɛ nettoyer ani cour kɔnɔna bɛɛ an b'an janto olu yɛrɛ fana na hali bi u k'u jilaja n'i taara club d'hygiène na o b'a yira k'a fɔ danaya dɔ de dar'i kan saniya ni bɛsɛya o sababuya la ekɔliso kɔnɔ ne b'a ɲini u fɛ mun dira anw ma bi u k'a minɛ u bolo fila la u kana fɔ ko a dira anw ma fu an mago t'a la an bɛɛ de kunko ji in diyara an ye bi a diyara an ye sini ne b'a ɲini u fɛ halisa u k'u hakili to a la kɔkele garisɛgɛ diyara kɔkele kunna diyara kɔkele sankɔrɔtara fɛn min dilen filɛ an ma nin ye an bɛɛ jɛ don mais an b'a ɲini an bɛɛ ka jɛ ka a baara ɲɔgɔn fɛ k'a lakɔrɔsi ɲɔgɔn fɛ k'a tɔpɔtɔ ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ se ka si sɔrɔ an bolo cogo min na minnu y'a d'anw ma san o san n'u bɛna lajɛ ko n'a sɔrɔ a kuralama don ne b'o ɲini kɔkelekaw fɛ buguni city la case qui s'émerge